hɔtɛp jo sanfa dugufabaw bɛɛ lajɛlen ma hɔtɛp ma kelen danba kelen seba kelen faama kelen sira kelen jo kelen sɔn kelen hɔtɛp hɔtɛp hɔtɛp ma kelen danba kelen seba kelen sira kelen jo kelen sɔn kelen faama kelen n kan ye joli n kan ye saba ka kelen di san ma ka kelen di du ma ka kelen di an bɛma sɔli min jasataw ma olu ka minɛ k'o la k'o las'u seyɔrɔ la ko yan fɛn jugu yan fɛn ɲuman bɛɛ k'a kɛ to den bɛɛ b'a fa nɔ na fa bɛɛ fana b'a fa nɔ na o siga tɛ min na an b'an bɛnba mɔlɔmaw nɔ na an b'an bɛnba sinikɛlaw nɔ na hɔtɛp hɔtɛp hɔtɛp ma kelen danbaga kelen faama kelen jo kelen sira kelen sɔn kelen n kan ye joli n kan ye saba ka kelen di san ma ka kelen di dugu ma ka kelen di an bɛma sɔnɔ min jasataw ma olu ka minɛ dɔ la k'u lase o seyɔrɔ la ɲam fɛn jugu ɲam fɛn ɲuman den bɛɛ ye a fa nɔ dɔ fa bɛɛ fana ye a fa nɔ dɔ siga tɛ min na an bɛ an bɛnba mɔlɔmaw nɔ la an bɛnba siniyɛlaw an bɛnba mɔgɔw ka ɲuman kɛ ka ɲuman fɔ ka juguman to

fabadenw yɛrɛɲɛbagaw k'alu fo k'aw kulonci k'aw waleɲuman dɔn aw ni fabadenya ani dɔrɔgɔtɔ ani hakilitigiya ani yɛrɛtigiya k'aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka kalandennin mankanu jawuti sori tarawele ka n da don kumakan damadɔ la bi min kɛlen don ka miniti hakili ɲagami dɔɔnin dɔrɔn ɔ nka mirinti bɛɛ tɛ koyi a fanba awɔ mirinti fanba k'o kɛ mun ye k'o sabu kɛ mun ye k'o sabu kɛ an yɛrɛ ko an yɛrɛ ko mun de y'a ɲagami an bolo anw yɛrɛ ko mun de y'a tiɲɛ an bolo anw yɛrɛ ko mun de anw yɛrɛ lafili an ma awɔ n b'a fɛ ka dafaɲɛ fila de fɔ o la n kelennin ka miiriya kɔnɔ dɔnni kɔnɔ awɔ ɔ ka sanga o ma n bɛna o da karamɔgɔw tulo kan k'o da lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen tulo kan ni makiti yɔrɔ min b'a la u ka se ka n bɔ a fili la an ka ɲɔgɔn bila sira ɲuman ɲuman kan wala o de kumakan ɲɛ fila bɛ n fɛ bi ka tulo singa aw fɛ miniti kelen ɲɔgɔn aw ka hakɛ to n ye k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw kulonci ka waleɲuman dɔn n mɛna hɔtɛp hɔtɛp n badenw ɛɛ an mago bɛ yɔrɔ min na bi o de ye kumako in ye kuwa kuma kuma kuma kuma kuma ɔ an da nɔrɔlen bɛ ka ɲɔgɔn hakili trɔnpe ni mun ye ko ala kumana ala kumana walama ala kumakan ala kumakan walama ala yɛrɛ de ko ten ala yɛrɛ de ko ten walama ala yɛrɛ de y'a fɔ ala yɛrɛ de y'a fɔ ɔhɔɔ an bɛna kamɛtiw valɛri yira diɲɛ na ɔhɔn kamɛtiw bɛna u yɛrɛ valɛri yira u yɛrɛ la kamɛtiw bɛna u yɛrɛ yira u yɛrɛ la n'a sɔrɔ kamɛti min tun tɛ a y'a dɔn k'ale ye min ye n'o bɔr'o kalama i m'a ye o bɛɛ bɛ boli ka na wa ne yɛrɛ min filɛ kuma na ne jawuti sori ne kun hakili la ne yɛrɛ tɛ foyi ye awɔ ne yɛrɛ kun ma n yɛrɛ dɔn foyi ye ne ka kuma n'aw ye ni tiɲɛ tiɲɛ ne yɛrɛ kun ma n yɛrɛ dɔn foyi ye yala ne ne k'a sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ i ma dɔ kɔni faamu arabuya la walama i ma dɔ faamu arabukan in na walama i ma dɔ faamu arabu taabolo la e yɛrɛ ni ala yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye sira fiyewu fiyewu fiyewu walayi ne tun t'a dɔn ko ne sori tun t'a dɔn ko

ka wula la k'a minɛ si fɛ k'a sama bonsi fɛ k'an yɛrɛ hakili trɔnpe ka t'a kɛ i b'a fɔ ko an tɛ ala ka danfɛn ka t'a kɛ i b'a fɔ ko yan tɛ ala ka yɔrɔ ye k'a masɔrɔ an dun tun bɛ ka gafe in kalan an b'a kɔnɔnaw ye koyi nka an tun tɛ se ka ɲinini k'a kɔnɔna na ka sabu kɛ mun ye u tun y'an bagabaga k'an kan'a kɔnɔna sɛgɛsɛgɛ ɔ n'an y'a sɛgɛsɛgɛ ko ko bɛ se ka bɔ a la ɔ an kun dar'a la fɛnɛ ko ko bɛ se ka bɔ a la kuma ka sanga o ma an bɛɛ kun ye fɛn in bonya to a nɔ la ɔ ni waati nana ni fɛn o fɛn ye o bɛ kɛ ni tuma nana ni fɛn o fɛn o bɛ kɛ ɛɛ ɲɛnamaya yɛlɛma yɛlɛma ye koyi o ye damaga ka sebaaya kɛcogo ye siga siga foyi foyi t'o la sunku ka yɛlɛma yɛlɛma kɔni ɛɛ maa si se t'o la o ye damaga ka kɛ ka kɛ ɔ bi damaga y'a ɲɛsin anw yɛrɛ ma a kun m'a kɔ don an na yɛrɛ koyi kami diɲɛ don fɔlɔw la a bɛ kɔsini a ɲɛ donnen ɲɛsinnen don an ma koyi an yɛrɛ de tun y'an kɔ don damaga la ɔ nka bi an y'an kɔfilɛ awɔ an y'an kɔfilɛ an bɛnbaw nɔ lajɛ ka taama u nɔfɛ ka segin ka na fo ka n'an jɔ u kun caki o kuma ka sanga u ma an ye kodɔn minnu sɔrɔ la an bɛna o de da mɔgɔw tulo kan n bɛna o kuma n badenw sinjiw golofindenw hɔtɛp ɛɛ kuma dɔnnibaaw ye kuma sigi sigiyɔrɔma joli kuma ye suguya joli le ye n'i ko kuma bamanankan yɛrɛ la fɔlɔfɔlɔ n'i ko kuma n'i ko kuma dɔrɔn o kɔrɔ de ko kuma kun bɛ ko min na kuma kun b'a ko min na awɔ ɔ o ye sigiyɔrɔma joli de ye an bɛna kuma sigiyɔrɔma hakɛya de ɲɛfɔ mɔgɔw ye bi an bɛ min faamuya ɔ kuma ye sigiyɔrɔma naani de ye ɔhɔn dɔnnibaaw ka hakili sera min ma lili sera min ma olu ye kuma sigi sigiyɔrɔma naani a bɛ fɔ kuma min ma ko fɛn min ma ko kuma o ye sigiyɔrɔma naani de ye sigiyɔrɔma naani ɔ kuma bɔra mun de kɔnɔ kuma i b'a ye a bɔra mankan de kɔnɔ kuma a bɛ bɔ mankan de kɔnɔ kuma bɛ bɔ mankan de kɔnɔ mankan kuma bɔra o de kɔnɔ ɔ kuma kɔfɛ mun de bɛ bɔ o kɔnɔ kan de bɛ bɔ kuma kɔnɔ ɔhɔn kan o de bɛ bɔ kuma kɔnɔ kuma bɛ bɔ mankan kɔnɔ mankan bɛ bɔ kun ɛɛ kun bɛ bɔ kuma ɛɛ fɛn kan bɛ bɔ kuma kɔnɔ ɔ ni kan bɔra kuma kɔnɔ mun bɛ na o kɔfɛ sisan sɛbɛnni o de bɛ bɔ kan kɔnɔ sisan sɛbɛnni bɛ bɔ kan de kɔnɔ n badenw sɛbɛnni bi bɔ kan de kɔnɔ kuma ye sigiyɔrɔma naani ye kuma kun fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ o ye mankan de ye i y'a faamuya ɔ mankan kuma bi bɔ o de kɔnɔ kuma kɔfɛ sɛbɛnni de bɛ bɔ kan kɔnɔ kuma kɔfɛ kan de bɛ yen kan kɔfɛ sɛbɛnni de bɛ yen n bɛna n badenw ɛɛ kan kan bɛ fɛn kelen ma an kan tɛ ɲɔgɔn ma awɔ an kan bɛ mun de ma a bɛɛ de nin fɛn kelen an kan bɛ kodɔn de ma an mago bɛ kodɔn de la an mago bɛ kuma de la bari kuma de y'anw minɛ f'an fana ka kuma de k'an yɛrɛ bɔ awɔ a bɛ ten awɔ n ko ni donna da min fɛ a bɛ bɔ yen fɛ sinɔn n'i k'i bɔ n'a ye da wɛrɛ fɛ a wo bɛ caya o de b'an da se gafe in kɔnɔ kuma ma mɛ yan'an ka se gafe in ma f'an k'a dɔn fɔlɔ ko gafe in ko danbagama kuma kan tɛ kuma kan tɛ danbagama ka hakɛ la kan t'ale ka hakɛ la awɔ kuma de bɛ se ka sɔrɔ ale ka hakɛ la danbagama yɛrɛ kuma de bɛ se ka sɔrɔ ale ka hakɛ la kuma jumɛn n bɛna kuma sigiyɔrɔma naani min ni n y'a fɔ aw ye kuma kun fɔlɔ ye mankan ye mankan o mankan i y'a mɛn i b'a sɔrɔ kun de b'a la fɛn dɔ de b'a mankan in bɔ a lama surumani ye jumɛn ye denyɛrɛnin a bɛ kasi ɔhɔn mankan de don a bɛ ka mankan de bɔ ɔhɔn mankan de bɛ ka bɔ ɔhɔn mɛ jɔn b'o kɔrɔ dɔn jɔn b'o kan mɛn yala denyɛrɛnin kasikan kan b'o la wa tubabuden kasikan farafinden kasikan kadɔden kasikan bozoden kasikan fuladen kasikan yala i b'a dɔn ko nin ye fuladennin kasikan ye wa yala i b'a dɔn ko nin ye bozoden kasikan de a kan fɛ wa ɛseke bozo kasi b'a dama na wa fula kasi b'a dama na wa han yala kadɔ kasi b'a dama na wa i bɛn'a ye o tɛ yen kasikan bɛɛ ye kasikan ye awɔ ayiwa kɔnɔw fana bɛ mankan kɛ ayiwa baganw bɛ mankan kɛ fɛn wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ mankan kɛ a mankan in fɛn o fɛn a bɛ fɛn dɔ de fɔ fo n'a k'a sɔrɔ e maa min ka ɲinini ma se o o mankan in dɔnni ma k'a fɔ mankan min bɛ ka bɔ n'i ye nin mankan in mɛn o kɔrɔ de a bɛ tan lama surumani jumɛn ni kɔngɔ bɛ saga la a bɛ kasi a t'a f'i ye ko kɔngɔ b'ale la koyi walama k'a f'i ko minɔgɔ b'ale la e de b'a ɲini k'a dɔn a ka kasi kun dɔ de b'a la n'an ka ji sigi a kɔrɔ n'a y'o min a fɔra n'a y'a da de a fɔra banna jiminɔgɔ de tun b'a la n'i ye dumuni d'a ma n'a y'o dun n'a y'a da de o kɔrɔ ko dumuni ko kɔngɔ de tun b'a la denyɛrɛnin fana bɛ kasi o cogo kelen de la n'a kasira i bɛ dumuni d'a ji d'a ma n'a m'o n'a ma da de n'i ye sin don a da n'a ma da de i bɛ fura d'a ma k'a lajɛ ça veut dire k'a man kɛnɛ de o kɔrɔ de kɔngɔ t'a la minɔgɔ t'a la bana de bɛ sɔrɔ a la n'i y'o fura fana d'a ma n'a y'a da de kuma o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ fɛn min tun b'a la i y'a ka kuma kɔrɔ fɛn min tun b'a la i y'o kɔrɔ dɔn sisan a ka mankan in kun dɔnna sisan ɔ o ye kuma dɔ de ye o de ye kuma sigiyɔrɔ fɔlɔ ye kuma sigiyɔrɔ fɔlɔ ye mankan de ye o de ye ɔ mankan kɔfɛ kuma wɛrɛ min bɛ yen min na o ye kuma suguya wɛrɛ min ye sisan kuma sigiyɔrɔma filanan ye jumɛn ye o ye kuma jalama ye kuma jalama ɔ kuma jalama ye jumɛn ye o de ye kuma jalama de ye taamasiyɛn ye taamasiyɛn o de ye kuma jalama ye taamasiyɛn ye kuma dɔ de ye i bɛ taamasiyɛn dɔ ye dɔrɔn i b'a dɔn a b'a la ka min fɔ ɔhɔn o lama surumani ye jumɛn ye an bɛ se k'o ta ni lɛtiri ɛɛ sɛbɛnni sɛbɛnni sɛbɛnni sɛbɛnni sɛbɛnni ɔhɔn sɛbɛnni ye kuma de ye ne bɛ sigilen to sisan n bɛ message sɛbɛn n b'a ci i ma ɔhɔn e bɛ message in lajɛ f'i b'i kunkolo kɔrɔkɔrɔ ni yɛlɛko b'a yɔrɔ min na i b'i yɛlɛ yen ni ɲɛkumuko b'a yɔrɔ min na i b'i ɲɛkumu yen i kan ka min fɔ min manifeste kuma in kɔnɔ ni min ye i b'o manifeste lɛtiri in nɔfɛ ka ko in bɛɛ faamu k'a ban k'a dɔn ko kuma dɔ de kɛra i fɛ ɔhɔn a bɛ f'o ma ko kuma o ye kuma sigiyɔrɔma filanan ye ko di kuma kun fɔlɔ ye mankan ye kuma kun filanan ye kuma jalama ye kuma jalama ɔ kuma kun sabanan ye jumɛn kuma tɔ sabanan ye jumɛn ye ɔ kuma tɔ sabanan de ye nɛn ni dagolo bɛ min labɛn nɛn ni dagolo bɛ min labɛn ka bɔ n'a ye kan kɔnɔ ɔ kan bɛ mankan min bɔ parce que mankan in y'a f'i ye kuma bɛ bɔ mankan de la kan mankan bɛ bɔ kan de kɔnɔ ka na n'a ye nɛn ni dagolo de b'a ladilan ɔ olu bɛ min ladilan k'a fɔ a fɔ tan a kɛ tan a kɛ tan o ye kuma mankanma ye mankan kuma min n'i b'a mankan mɛn mɛ i ɲɛ t'ale ye ɔ lɛtiri nin i b'ale ye i b'ale kuma in ye de mɛ ale tɛ mɛn wala i b'ale ye de mɛ ale tɛ mɛn ɔ mɛ min bɛ ka fɔ nin i b'o mɛn de mɛ i t'o ye ɔhɔn i tɛ mɔgɔ kumatɔ kuma nɔ ye quoi ɔhɔn mɛ i b'a mankan mɛn o ye kuma sigiyɔrɔma sabanan de ye ɔ n ye nin kuma sigiyɔrɔma saba min fɔ sa nin bɛɛ bɛ danfɛnw de ka hakɛ la nin kuma saba bɛɛ bɛ danfɛnw de ka hakɛ la ɔ kuma in kɔfɛ sisan kan de bɛ dilan o la sisan nin ye fula kan ye nin ye bɔbɔ kan ye nin ye eh, eh, maninka kan ye nin kan ninnu bɛ fɔ ka sigi sanga i sigiyɔrɔ cogoya ma walima aw ka lahalaya cogoya ma o de bɛ kan ladilan o ye kan ye a bɛ fɔ o de ma ko kan o kan ninnu olu ye jɔn ta ye o ye siyaw de ta ye awɔ e ye siya min ye o kan de bɛ kɛ o tigi ta ye ko fula kan bɔbɔ kan maninka kan maraka kan n'i y'a mɛn kalan yɔrɔ o yɔrɔ i y'a sɔrɔ siya dɔ de ta ye o kan ye n'i kan o kan mɛn i b'a sɔrɔ siya dɔ de ka kan y'o ye o ye kan ye ɔ mɛ kuma kuma mankanma in o tɛ siya ka kan ye o ye faamu ɲini de ye ɔ kuma jalama in siya de bɛ na n'o fɛnɛ ye ɔ mɛ mankan nɛn ni dagolo bɛ min fɔ nin saba bɛɛ ye danfɛnw ka kɛ cogoya nin saba bɛɛ ye danfɛnw ka lahala ye se min bɛ danfɛn ye ka fɛn yira danfɛn ɲɔgɔn na nin de don ayiwa ɔ kuma tɔ kelen dɔ min bɛ sanfɛ n'o ye naaninan ye sa o de ye kuma yɛrɛ kuntigi ye o de ye danbaga ma kuma cogo ye o de ye miiriya ye o kuma in bɛ na miiriya de fɛ ale tɛ ja ye sɛbɛnni tɛ ɔ ale tɛ mankan ye ko kuma dɔ ni dɔ bɛ ka fɔ wa ale tɛ kɛ kuma ye ko nɛn ni dagolo b'a ladilan parce que sisan an bɔra nɛn ni dagolotigiw bɛɛ la an bɔra hakilitigiw bɛɛ la sisan an nana se wura yɛrɛ belebele yɛrɛ de ma sisan n'o ye danni mari setigi yɛrɛ yɛrɛ min ta y'a ka ko bɛɛ lajɛlen ye min ye yɛrɛmajɔ ye min se b'a yɛrɛ la min se b'a danfɛn bɛɛ lajɛlen na min ta y'a yɛrɛ ye o bɛna yira cogo di k'ale de t'a yɛrɛ o bɛna yira cogo di k'ale de se bɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen o bɛna yira k'ale de se bɛ ko bɛɛ la cogo di ale de bɛ sɔrɔ ka kuma bɛɛ fɛ n'a ma ɲɛ ka aw fara fara la ka aw dɔ kɛ jɛman ye ka dɔ kɛ finman ye ka dɔ kɛ bɔbɔ ye ka dɔ kɛ fulakan fɔla ye ka dɔ kɛ maninkakan fɔla ye ka dɔ kɛ jɔgɔramɛkan fɔla heyi bɛɛ n'i ka kan o tuma ale de bɛna yira sisan ko ale de ka bon n'aw bɛɛ ye wa k'ale de se bɛ aw bɛɛ la wa k'ale de ka se kɔrɔta n'aw bɛɛ ta ye mɛ non ka sanga o ma ale ma sɔn ka kuma ni nɛn ni dagolo ye ka sanga o ma ale ma sɔn ka kuma ni sɛbɛnni ye ka sanga o ma ale ma sɔn ka kuma ni mankan ye ɔhɔn bari ale ka ko kɛta bɛɛ kɔdonnen bɛ aw ka kɛtaw la o de y'a to ale y'a ye he e fulakɛ e b'i ka fulakan fɔ la he e bɔbɔkɛ e b'i ka bɔbɔkan fɔ la he e, e mɔsikɛ e b'i ka mɔsikan fɔ la he e, e, e, e tɔgɔ kadɔkɛ e bɛ k'i ka kadɔkan fɔ d'accord ne de ka bon ni aw bɛɛ lajɛlen ye wa ne de bɛ aw bɛɛ ka e ka fulakɛ ka fulakan fɔ ka kadɔkɛ ka kadɔkan fɔ ka bɔbɔkɛ ka bɔbɔkan fɔ ka bɔbɔkɛ ka fɛn fɔ ale b'o fɔ fɔcogo jumɛn na ale de b'o jigin ni miiriya ye ale bɛ kuma ni miiri de ye n'i ye dabagama kuma yɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ a fɔ k'a bɛ kuma ni miiri de kuma cogo wɛrɛ t'ale fɛ ni miiri tɛ kuma in ye jumɛn de ko kunma ale bɛ i ka ko kun de jigin i yɛrɛ ka miiri la dabagama bɛ kan bɛɛ mɛn a bɛ kan bɛɛ mɛn a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ nin kɔ dabagama bɛ kuma bɛɛ fɛ i ka kan na nin cogo de la miiri tɛ jigin maa si kan kan na k'i tɛ kan min mɛn ko nin miiri de jiginna ne ka nin kan in na mɛ ne tɛ nin kɔrɔ dɔn f'i ka taa lakalima dɔn i t'o ye abada ɔ miiri ɲiniyɔrɔ wɛrɛ tɛ hakili ka yɔrɔ la hakili ɲiniyɔrɔ wɛrɛ t'a bolo ni dabagama ka sebaaya kɔnɔna tɛ a kuma hakili bɛ min miiri a bɛ bɔ n'o ye dabagama ka sebaaya de kɔnɔ o kuma hakili b'o de sɔrɔ a bɛ min faamu a bɛ kan min faamu a bɛ jigin a kan o kan de la ɔ dabagama ka sebaaya bi yan de donc n'i ko kuma dɔrɔn an bɛn'a ye n'i ko ko ala kumakan yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ i yɛrɛ ɲininka fɔlɔ yala ala kumakan ye kan jumɛn ala ka kan ye kan jumɛn parce que e tɛna se ka kan si fɔ n'i ma siya dɔ fɔ k'a d'a kan o tuma ala ye siya jumɛn ne bɛna ni ala ka kan ye ok aw bɛn'a fɔ k'a kumana kan bɛɛ la ɔ k'a bɛ se ka kuma kan bɛɛ la ɔ n'a bɛ se ka kuma kan bɛɛ la o ye tiɲɛ kɛ ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne bɛ se ka kuma bamanankan na ne bɛ se ka kuma kan wɛrɛ la ne bɛ se ka kan saba kan naani ɲɔgɔn fɔ ɔ mɛ i bɛ taa sɔrɔ ne yɛrɛ ka kan bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ne ye fila de ye i b'a sɔrɔ ne yɛrɛ ka filakan bɛ yen walima n'i y'a sɔrɔ ne ye kɔrɔbɔrɔ i b'a sɔrɔ ne yɛrɛ ka kɔrɔbɔrɔkan bɛ yen nka n kumana tubabukan de la yan ɔhɔn ne ye kɔrɔbɔrɔ ye n ka kɔrɔbɔrɔkan bɛ yen nka n kumana arabukan de la yan ɔ d'accord mɛ ala ka ɲi o mɛ o b'a yira fɔlɔ ko ne bɛ se ne bɛ se kuma de la o b'a yira fɔlɔ ko ne ye kumabaga de ye wala u b'a yira fana ko ne ye kantigi dɔ de ye wala u b'a yira ko ne ye siya de ye ne ye kan dɔ tigi de ye ɔ mɛ ne kumana wale kan de la i bɛna ye hali ni ne kumana kan wɛrɛ min tɛ ne ka kan ye e yɛrɛ dɔn ne dɔnbaga b'a fɔ n ye ko bɔn i kumana nin filakan de la tan walama i kumana tubabukan de la i dun tɛ tubabu ye ɔ mɛ bɛna n'i y'a ye o y'o fɔ o b'a sɔrɔ ne yɛrɛ ka kan de bɛ yen o b'a dɔn de ko ne ka kan de bɛ yen wa ne ka kan tɛ tubabukan de ye ɔ dakɔ maintenant ni ala bɛ kuma arabukan na d'accord an t'i sɔsɔ a la n'a bɛ kuma fulakan na an t'i sɔsɔ a la maintenant a ka kan ye fɔlɔ an k'a dɔn ko kumabaa yɛrɛ don fɔlɔ n'a sɔrɔ danbaga yɛrɛ ni kumabaga don fɔlɔ an k'o dɔn fɔlɔ quoi maintenant mɛ i bɛna ye i bɛ jamana in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i bɛ maliyɛn diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan siya bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko ala kan i t'a sɔrɔ kan si da mɛ i b'a bɛɛ kumakan mɛn ko ala y'a fɔ tan i b'a mɛn diɲɛ fan bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i t'a mɛn ko ala kan filɛ nin mɛ i b'a mɛn diɲɛ maa bɛɛ da la ko ala k'o tan ala y'a fɔ tan ala y'a kɛ tan ala y'a don tan ala y'a bɔ tan d'accord ala ma deli ka kuma ni aw ka waati tɛ wa ne ko yala ala kuma nɔ wɛrɛ tɛ ni kuranɛ kumakan tɛ wa ok ni kuranɛ kɛra ala kuma nɔ ye bibulu bɛ kɛ jɔn kuma nɔ ye ni bibulu kɛra ala kuma nɔ ye tawurata bɛ kɛ jɔn kuma nɔ ye ni tawurata kɛra eh, eh, ala kuma nɔ ye a kuma injili bɛ kɛ jɔn kuma nɔ ye d'accord bon mun na ni ala kelen aw yɛrɛ dara a la tigitigitigi kama aw de ma musilimu ko ala bɛ kuma a dun bɛ kuma tawurata kɔnɔ a dun kumana bibulu kɔnɔ a dun kumana injili kɔnɔ a dun kumana kuranɛ kɔnɔ a kuma mun na nin gafe kelen nin gafe naani bɛɛ farala ɲɔgɔn kan nin ma se ka kɛ gafe kelen ko nin bɛɛ maa ka taa sira kelen fɛ a kuma ala ka kuma kɛcogo de ma ɲɛ wa walima fili bɛ ala ka kuma la walima ala ye fɛn dɔ fɔ maaw ma min faamu yala ala bɛ sɔn ka kuma mɔgɔ fɛ k'i bɛ bali k'a faamu wa yala faamu tɛ ala in ka hakɛ la wa yala ala in se t'a ye ka maa lafaamu k'a sɔrɔ a ma kuma i fɛ wa yala faamu tɛ ala in na se tɛ ala in ye ka adamaden ladɔnniya k'a sɔrɔ kuma tɛ wa maintenant o kama ka sanga o ma an k'u ma n ko an m'a fɔ ala kumakan tɛ an m'a fɔ ko kan tɛ ala fɛ an m'a fɔ ko nin t'u ka ala in kumakan ye an ko nin na ni nin kɛra ala min kumakan ye nin na kɛ arabu ala kumakan ye ni nin kɛra ala min kumakan ye nin na kɛ mamadu ala kumakan ye ni nin kɛra ala min kumakan ye nin na kɛ kuranɛ ala kumakan ye n'o tɛ danbagama min n'an b'o dɔn dɔnnibaaw y'o ka kuma sɛmɛ ka taa bila yɔrɔ min n'i yɛrɛ ye hakili jagabɔ i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ ko ko kan t'o ka hakɛ la nin kuma cogoya naani fɔlen kɔfɛ k'a ye saba ye danfɛnw ta ye kelen ye belebele ta de u ka sebaaya ta de yira tɔla fila la ni o de ye miiriya ɲɛ wa ale bɛ kuma bɛɛ fɛ i ka kan de la wa ale tɛ t'i siri ɲɔgɔn na kan kelen nɔfɛ wa ale tɛ taa aw siri ɲɔgɔn na siya kelen nɔfɛ wa ale tɛ taa aw siri ɲɔgɔn na jamana kelen nɔfɛ wa a tɛ taa maaw siri ɲɔgɔn na taabolo kelen nɔfɛ n'ale ko k'a b'o kɛ i bɛna ye murutibaa tɛ sɔrɔ o la ka sanga mun ma ale ye fɛn min k'i kan i yɛrɛ b'a lajɛ ni k'a sɔrɔ danbaga ma ka lahalaya dɔ bɛ yen k'e yɛrɛ bɛ se ka dɔ sɔsɔ o la ɔhɔn ne ma o yɔrɔ ye ɔ fɔɲɔgɔn yɛrɛ bɛna yɔrɔ jumɛn n bɛna aw ko ala de ye a ci anw ma k'a ka n'a fɔ an ye ko ale ka sira ye nin de nin de ka d'a ye ɔhɔn nin man d'a ye ɔ ni ma ni min ka d'a ye o de ye nin ye ni maa min kɛra o kɛbaga ye a kuma taayɔrɔ ɲuman b'a bolo a bɛ taa i don yen a bɛ taa i bila o kɔnɔ n'o y'i ka lafiya lafiya kudayi kudayi ɔ ni maa min kɛra walejugu in dɔ in kɛjugu kɛbaa jugu dun taayɔrɔ juguman b'a bolo a bɛ t'i bila o kɔnɔ yen kudayi kudayi ɔhɔn an ko baasi t'an ma ban ma ɔ nka a ye min fɔ an ye k'o de ɲuman ye dɛ k'an k'o kɛ k'an bɛ taa ka alijinɛ sɔrɔ dɛ an ko k'anw t'o fɛ wala k'o t'an ka tabiya wa k'o t'an ka taabolo ye ko di ɔ ayiwa n'o t'an ka taabolo ye e tɛ ciden ye wa i bɛ kan ka mun kɛ i bɛ segin i bɛ taa fɔ citigi ye awɔ i taara fɔ maa ninnu ye u ma sɔn u ko k'i ka nin taabolo ye u t'a dɔn awa u t'a fɛ o t'u ka tabiya wa i ma olu dan o cogo la awa an tɛ sɔn ma ne hakili la o walanda bɛ kuncɛ yen ko di a kuma a b'a sigi sisan k'an kɔnɔ n'an bɛ taa min n'a bɛ taa min k'an na sa a bɛ t'o de k'an na kɛ ɔ mɛ mun de la e bɛ segin ka na tuguni ka na fɔ n ye k'a ko ko n'i ma sɔn ni mɔgɔ mɔgɔ ma sɔn o ta in ma an k'o tigi faga an k'o tigi ɲangata an k'an mabɔ o tigi la an kana o tigi k'an jɛɲɔgɔn ye an kana gɛrɛ o tigi la an n'o ka hɛrɛ fan si kana tɛmɛ ɲɔgɔn ka sira fɛ n balimakɛ yala ala ye e ci anw ma hɛrɛ kama wa anw ka hɛrɛ de kama wa walama ala ye e ci anw ma i yɛrɛ a yɛrɛ ka hɛrɛ de kama yala silamɛya ye ala de ka hɛrɛ ye wa walama a hɛrɛ bɛ se anw de ma ɲininkali bɛ nin yɔrɔ in na kuwa an balimaw k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'aw kulonci k'a fɔ ko ko ɲininkali bɛ nin yɔrɔ in na kosɛbɛ kosɛbɛ awɔ karamɔgɔ taa nin sira in fɛ i ka hɛrɛ b'o la a ko nɔn ne bɛ nin sira de fɛ ne bɛ taa nin de fɛ e ko ma nɔn nɔn i bɛ se ka taa nin de fɛ i ka hɛrɛ bɛ nin de la wa n'i ma se ka taa nin fɛ n b'i fa n balimakɛ o ye e ka hɛrɛ nɔfɛtɔ yiratɔ ye wa walama o ye ne ka hɛrɛ nɔfɛtɔ ko yiratɔ ye a kuma ka sanga nin ma an balimaw n b'a fɛ an ka hakili jagabɔ nin kuma cogoya naani kan k'a lajɛ ni k'a sɔrɔ k'an bɛ se k'a ye danbaga ka hakɛ la k'a ye ko kuma bɔra mankan kɔnɔ ko mankan fɛnɛ eh, kan bɛ bɔ o kuma in de kɔnɔ ɔ ni kan bɔra kuma in kɔnɔ kantigi bɛ sɔrɔ ka sɛbɛnni ladan k'o bɔ a yɛrɛ ka kan kɔnɔ k'o kɛ sɛbɛnsun ye awɔ a ka kumaden dɛ kantigi de b'o bɔ k'o kɛ sɛbɛnni ye o tuma i ye sɛbɛnni o sɛbɛnni ɲɛnama kɔnɔ a dɔn ko hakilitigi dɔ ka fɛn sɛbɛnnen don awɔ i ye kumakan o kumakan mɛn i tulo la a dɔn ko hakilitigi datigi nɛntigi dɔ de bɛ ka kumakan in fɔ kuma in kɛ wa i ye kan o kan mɛn yɔrɔ o yɔrɔ n balimakɛ a dɔn dɔrɔn ko siyatigi dɔ de ka kan ye o kan ye kana sigasiga o la fiyefiyefiyefiyefye o siga bɔlen don a la kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛ b'o la i tɛ kan si mɛn kulo la min tɛ dɔ ta ye i tɛ kuma si mɛn kulo la ni kan ni ni nɛnkun ni dagolotigi de ta la k'a fɔ wa i tɛ sɛbɛnsun foyi ye ko hakilitigi dɔ hakilitigi dɔ de ka fɛn sɛbɛnnen tɛ ɔ kuma n'i y'a ye ko danbaga ka kuma sɔrɔla yen kan kuma kan sɔrɔla yen walima ko danbaga ka sɛbɛn sɔrɔla yen siga t'a la koyi a bɛ danbaga in bila ka na mɔgɔ cɛla a ni mɔgɔw de ye kelen ye koyi siga t'a la koyi i bɛ danbaga in bila ka na hakilitigi de koyi siga t'a la i bɛ damaga in bila ka na nɛn ni dagolo de b'a la koyi siga t'a la i bɛ damaga in bila ka na bolo ni sen de b'a bolo k'a bɛ sɛbɛnni kɛ n'a ye koyi ɔ kuma n'o don sisan i bɛna ye ko damaga tɛ se ka ye o kɛnɛ kan ɔ n'ale ma ye o kɛnɛ kan kuma an b'ale jɔ a dama ka kanko pase ka bɔ efase ka bɔ ale ka kote la pepepepewu ka sɛbɛnniko jɔsi ka bɔ ale ka kote la pepepepewu ka kanko jɔsi ka bɔ ale ka kote la pepepepewu k'ale kɛ setigi ye k'ale kɛ belebele ye k'a kɛ yɛrɛmajɔ ye k'a kɛ kelebanciya ye k'ale jɔ a nɔ la k'a ka se to a bolo yen pepu an yɛrɛ damaw seni min b'an ɲɔgɔn cɛ n bɛ se ka min kɛ min na k'an k'o de kumaniya ka bɔ an yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ an ka se ka kɛ ɲɔgɔn ladonbaga ye an ka se ka kɛ ɲɔgɔn kɔrɔtaba ye an ka se ka kɛ ɲɔgɔn suturaba ye an ka se ka kɛ ɲɔgɔn degeba ye wale ɲuman na an ka se ka kɛ ɲɔgɔn ladiba ye ka bɔ wale jugu ma k'an ka se ka kɛ ɲumankɛla ye ka ɲuman fɔ ka ɲuman to ka jugu ɲuman fɔ ka ɲuman kɛ ka juguman lato ɔ ka kodɔn ka baara ka teli ka ɲɔgɔn dɛmɛ n ba don min ɲininen don maaya kɔnɔna na sunkun kɔnɔ nin de don n'an y'an bɔ nin kɔnɔ k'an bɛ taa sɛmɛ ala kan na n balimakɛ an bɛ jamana in fan bɛɛ an tɛna ala kan sɔrɔ n balimakɛ an bɛna janfa gafe dɔ de sɔrɔ k'o de ye ala kan ye n balimakɛ k'i hakili jagabɔ fitini dɔrɔn i bɛna ye kan t'ale ka hakɛ la ka sanga kan nacogo ma ka sanga kuma nacogo ma ka sanga sɛbɛnni nacogo ma ka sanga mankan nacogo ma o tɛ se ka ye damaga ka hakɛ la damaga de ye o kɛ a ka danfɛnw ye olu yɛrɛw ka ɲɔgɔn faamu n'o ye ɔ ale yɛrɛ ka faamu b'a dama n'o bɛ se ka jigin anw kan cogo min na an bɛ ɲɔgɔn faamu a la an ye min faamu kumako la o de ye nin ba don nin dafa fila kun ka kulu sɛgɛn aw fɛ miniti kelen kuma ka hakɛto ɲini aw fɛ an tɛmɛn'o kan a sera miniti damadɔ ma k'aw fo ka waleɲuman dɔn komi n famana kulu ma a ma kɛ waati jan ye koyi ko nacogoya de kun don ka hakɛto ɲini aw fɛ k'aw ka kulu sɛgɛn ma k'aw fo ka waleɲuman dɔn ka hɔtɛp hɔtɛp hɔtɛp ni ɲininkali bɛ min bolo yɔrɔ ninnu na i bɛ se k'a bila ka na an se min a la an b'a jaabi

mali karamɔgɔ jumɛn bɛ yan min ma wuli ka kuma a jumɛn bɛ min ma bɔ rezo la k'a kondane diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'a yira bɛɛ la k'a ma k'a man ka kɛ parce que eh, eh, palestinenw b'u sɔn wari de la palestinenw y'u ka defense olu bɛ palestinenw ka defense de la yan u ma bɔ k'o suteni diɲɛ bɛɛ ɲɛna wa mɛ u fa dugukolo n'o ye jamana in ye maliba in ye u fa dugukolo maliba den bɛ ka ko ka ɲi k'o susu diɲɛ don o don jɔn wulila k'a kondane ye u bɛ tile u ka erɔnw na woro kɔnɔnaw de la k'a fɔ dɔrɔn a man ka kɛ wala misiri kɔnɔnaw la a man ka kɛ u ka t'u jɔ tele la kɛ n ko teleso b'u bolo haut conseil islamique tɛ yen wa silamɛya kungo fɔlɔ tɛ yen wa président tɛ se ka bɔ k'a fɔ wa ok président ka siran k'a fɔ an k'a fɔ k'o ka siran k'a fɔ ten o faamuna ɔ diinɛ bɔra maka min ka na d'an ma yan makaka jumɛn de bɔra k'a kondane yala ni arabi saudi wulila sa k'u bɛ nin kɛlɛ bɔ a bɛ tile fila sɔrɔ wa Arabie Saoudite ni Kuwait ni fɛn k'u tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan sisan sisan sisan kɛlɛ in bɛ tile fila sɔrɔ wa a mɛ munna olu tɛ kɛlɛ kɛ donc olu b'a dɔn ko silamɛw bɛ ka silamɛya baara de kɛ ni Arabie Saoudite sen t'a kɛlɛ la maka sen ɛ ɛ mɔgɔ wɛrɛw ɛ arabu jamana ɛ silamɛ jamana tɔ ninnu sen t'a kɛlɛ la pourquoi parce que olu b'a dɔn min don u b'a dɔn n'u ka dalilu bɛ ɲɔgɔn na hali an ka karamɔgɔ yɛrɛ b'a dɔn dalilu bɛ u ni dalilu bɛ ɲɔgɔn na mɛ u bɛ se k'u ta turu kɛ siran ye hɔn an k'a kɛ olu siran na mɛ ninnu kɔni tɛ se ka siran n badenw n'a b'aw ɲɛ yɛlɛ a y'aw ɲɛ yɛlɛ silamɛya ma na foyi kama ni maa fa tɛ silamɛya ma na foyi kama badenma fara kɔ silamɛya ma na foyi kama ni sinji fara la silamɛya ma na foyi kama ni kɔtigɛ tɛ ka mɔgɔninfin ɲɛnama ye n'i fa kɔtigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na walima k'i n'i ba kɔtigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na walima k'i n'i balimaw kɔtigɛ ka bɔ na silamɛya ko tan de mɔgɔ mɔgɔ i t'ale ale de ka fisa diɲɛ bɛɛ ye mɔgɔ o mɔgɔ i t'ale ni bagan de kelen ye mɔgɔ mɔgɔ i t'ale i joli bɔnni ni bagan joli bɔnni bɛɛ kelen ko di ɔ a kuma o kuma nin kelen na i bɛna ye olu kelenw bɛ tila k'u jɔ ko kanda ye ala ta ye ɔ o kuranɛ kelen de bɛ tila k'i jɔ tuguni ko danbaga de se b'a ka ko bɛɛ la n'ale se b'a ka ko bɛɛ la dɔ bila kun ye dɔ la mun ye ne ko a yɛrɛ tɛ se k'a ka ko sire wa i b'i da la k'a fɔ ko ala ye janfanci ye yɔrɔ min yan de don ni ala bɛ dugukolo halaki bi a kan ka kidali dugukolo de halaki bi walama a kan ka makan dugukolo de halaki bi bari o de wulilen bɛ maaw fali la a ninnu bɛ ka min kɛ a man jugu lutu ta ye wa ninnu ka kɛwale jugu a man jugu ni lutu ta ye n mɛna u m'a fɔ k'a ye lutu de halaki ok a ye lutu halaki mun na o tun bɛ ka ko dɔ kɛ min tɛ bɛn a ma a ko nin bɛnnen don a ma sa kɛ nin bɛnnen don ala ye ma ne y'o de fɔ ye o o de kama sura an ye kumaden jigin k'a fɔ kuma ye sigiyɔrɔma naani de ye mankan kɔfɛ nɛn ni dagolo ka kuma de bɛ yen nɛn ni dagolo ka kuma kɔfɛ kan de bɛ na yen kan ɔhɔn nin kan nin siya kan nin siya kan nin kan ɔ kan in bɛ na cogo di siya de bɛ na n'o ye kan bɛɛ ye siya dɔ ta ye ko di ɔ kan kɔfɛ sɛbɛnni de bɛ na yen ɔ i bɛ sɔrɔ k'i ka kan don sɛbɛnni kɔnɔ ko di bɔn ala kan an m'a ye ala sɛbɛnni an m'a ye an ye arabu kan de mɛn ko ala kan an ye arabu sɛbɛnni de ye ko ala sɛbɛnni an ye arabu wale de ye ko ala wale o tuma n'i ye nin kumakan saba jateminɛ k'a ye e kumana kan dɔ de la awa e ye sɛbɛnni kɛ kan dɔ de la awa e ye siya dɔ de bɛ yen n'o ka maa dɔ b'o la k'o de ka fisa diɲɛ bɛɛ ka tila ka jamana dɔ yira k'o jamana de ka fisa diɲɛ jamana bɛɛ n balimakɛ ala ye arabu de ye kana siga o la fiyewu ala ye arabu de mɛ danbaga maa ale kɔni bɛ yen ale ye diɲɛ de ye a banna ɔ danbaga maa ale bɛ yen a n'a ka fɔrisu sigilen don foyi tɛ se k'ale busigilen foyi tɛ se k'ale bɔ a nɔ rɔ wa foyi tɛ se k'ale ka kɛta dɔ bali o lama b'i yɛrɛ ka ɲi o lama o b'i yɛrɛ ka ɲi n'i y'i bolo da i kunsigi la i b'i bolo da i ten na i b'i bolo da i ten na i ten na i b'a sama ka taa kɔfɛ a bɛ taa se kunkolo i b'a sɔrɔ a ka ŋɛɲɛ i tɛgɛ la a bɛ ŋɛɲɛ k'i tɛgɛ kɔnɔ n'a sera kunkolo tɔn yanfan in fɛ ka jigin n'a ye duguma i b'a ye a bɛ nuguya ko di n'a nuguyar'o la i b'a ta ka yɛlɛ sanfɛ tuguni a samatɔ ka yɛlɛ i b'a ye a bɛ gɛlɛya i tɛgɛ kɔnɔ n'a sera cɛmancɛ la a b'a essayer ka magaya daminɛ tuguni ka na fo ka n'a bila ten na o kɔrɔ de i y'a ta ɲɛ o ɲɛ kan i ye ɲɛnamaya ta ɲɛ o ɲɛ kan i bɛ damama ka gɛlɛya n'a ka nɔgɔya kɔni o bɛɛ nintigi bɛɛ kan n bɛna o de kama sariyatigiw y'a sigi u yɛrɛ ka kuranɛtigiw y'o de fɔ n'u ma se k'o kɔrɔ dɔn u ko min sariyirilahi ko ka bɔ danbaga ala ka sariyaw la han

gɛlɛya ni nɔgɔya kelen de b'i kan fo ka se i ka ɲɛnamaya ban ma o gɛlɛya ni nɔgɔya jumɛn bana ni kɛnɛya b'o la ɲinifɛn sɔrɔla ɲinifɛn ma sɔrɔ b'o la nisɔndiya nisɔngoya b'o la ɔ denmisɛnnin ni kɔrɔ ni fanga ni fangantanya ni fangandiya nin bɛɛ b'o kɔnɔna la o gɛlɛya ni nɔgɔya kɔni tɛ ban ɲɛnamaya kɔnɔ nin de danbagama ka sariya k'a lajɛ dɔrɔn ni danfɛn dɔ bɛ se ka ban o ma n bɛna ɔ n'i nana k'i bɛna ala ka sariya fɔ an ye jumɛn de ye ala ka sariya ye k'e bɛ se ka min jira anw na k'anw bɛ ban k'o kɛ k'e de bɛna anw koron k'an bil'o la o tuma o y'e ka sariya ye wa ou bien o ye ala ta ye ɔ ne filɛ ka nin misala min d'aw ma nin ko nin ye maga ɛɛ eh, nin ye ala ka sariya danbaga ka sariya ye ni sariya yira danbaga bolo ne de m'a fɔ ko danbaga ka sariya don dɛ mais hakili bɛ se ka min faamu au moins k'a fɔ ko nin de ye danbaga ka sariya ye o bɛ se ka kɛ nin ye bari i bɛn'a ye nin bɛɛ bɛ nin kɛ nin bɛɛ nin bɛɛ hali yiri hali yiri nɔgɔya ni gɛlɛya yiri b'a sɔrɔ a bɛ bana a bɛ kɛnɛya yiri furabulu bɛ ja a bɛ tila ka nugu kɔji baji kuma dɔ a jamanen don kuma dɔ a jiginnen don sabu heyi ala ka danfɛn o danfɛn bɛ ko danni maari de y'a turu sunkun ka nɔgɔya ni gɛlɛya bɛ nin bɛɛ sɔrɔ fo ka taa se mɔgɔw fana ma fo ka taa se baganw ma ka taa se jolimafɛnw ni jolintanw ma i n'a fɔ u ye danfɛn sigi sigiyɔrɔma saba cogo min na jolimafɛn ani a tɔgɔ di joli tɛ min na ani fɛn dogolen nin fɛn saba in bɛɛ bɛ danbaama ka sara sara sariya in labato i se t'a la voilà ɔ mais n'a y'an bɔ nin kɔnɔ dun k'i bɛ taa kumaden dɔ de ta k'o sigi k'o de danbaama ka sariya ye ɔ e de bɛ n'o ɲɛfɔ anw ye ko voilà ko ala ka sariya filɛ nin ye wa n'i ma sɔn a b'i kɛ tan kuma ala ye e dɛn ani e kelen k'o sariya de sigi wa danbagama ye jumɛn de k'a bɛ sariya sigi sariya kɔrɔ ye di ne ko a sariya i y'o arabukan na o kɔrɔ de ye anw ka kan kɔnɔ ko kurundu kurundu kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ka ka mɔgɔninfinw fara ɲɔgɔn bɛɛ ka bɛn kelen ma a diyagoya o a nɔgɔyara o i bɛ don sariya in de kɔnɔ nin de sariya kɔrɔ de ye a tɛ to mɔgɔ la ko parce que k'i ka bon a tɛ to mɔgɔ la ko parce que k'i ka dɔgɔ a tɛ to mɔgɔ la ko parce que ko se b'i ye wa a tɛ to mɔgɔ la k'e de ka dɔgɔ ni bɛɛ ye a gurundunama in kɔrɔ de ye quoi k'aw kurun a bɛɛ bɛ kurundu k'a fara ɲɔgɔn kan bɛɛ kɛ kelen ye de bɛɛ bɛ taa kelenya sira fɛ anw bɛnbaw y'a sigi nin sigicogo de la wa nin y'o kuma sariya kumakan kelen de ɔ bɛɛ bɛ taa sira kelen fɛ mun na bari fɛn min bɛ yen a lahalaya in bɛ boli ne ni e fila bɛɛ kan n'o ye danbaama ka sebaaya ye ɔ n'a ma ɲɛ ko ne ni e fila si tɛ se k'o kɔntoro danbaama ka sebaaya la ne ni e fila si tɛ se k'o bali ne ni e fila bɛ se ka mun de bali mun na o de y'a to danbagama ka sariya kɔfɛ anw ka sariya de bɛ yen sisan ne ni e fila bɛ se ka mun de bali o de ye ne bɛ se ka don e gasi la ne dun bɛ se k'o bali e yɛrɛ bɛ se ka don ne gasi la e dun bɛ se k'o bali ɔ bon n'e banna k'o bali ko bari se b'e ye maa kan ka ye kɛrɛfɛ min kan k'a dɔn k'e bɛ ka ben ne kan kuma o dun de ye hakilinaw fara fara ɲɔgɔn kan maaya ladilan ka maaw fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ si kana ben si kan bari dɔ ka se ka bon dɔ ta ye bari dɔ ka girin dɔ ta ye bari dɔ ka dɔnta ka bon dɔ ta ye bari dɔ bɛ se dɔ la ɔ n'a tora ten a tɛna ɲɛnabɔ o kuma f'an ka fara ɲɔgɔn kan fɛn dɔ bila min bɛ se an bɛɛ la awɔ an bɛ fɛn dɔ bila min bɛ se an bɛɛ lajɛlen na min bɛ se anw bɛɛ lajɛlen na a bɛ fɔ o de ma ko sariya o tɛ kɛ maa ta ye o ye aw bɛɛ jamakan de o y'aw bɛɛ bɛnkan de a kuma o de kama a bɛ fɔ ko maaninfin k'i sɛbɛ don i kumakan na kumakan in tɛ dɔwɛrɛ e yɛrɛ min sɔnna sariya min tali ma dɛ o de ye e ka sariya se a kuma ni maa min banna o ma dun o bɛ kɛ jɔn ye o tigilamɔgɔ de bɛ wele ko tiɲɛnikɛla walama o tigilamɔgɔ bɛ wele ko ibilisa eberew ka kan kɔnɔ ni arabu y'o ta ou bien gɛrɛkiw ka kan kɔnɔ ni arabuw ta ko k'u ka kan ko ibilisa ibilisa kɔrɔ tɛ dɔrɔn n'i y'a lajɛ dɔrɔn b'a yɛrɛ bonya de don yɛrɛ bonya mun de bɛ bɔ a kɔnɔ tiɲɛni n'i y'i yɛrɛ bonya dɔrɔn i tɛ se ka kɛ foyi kɛla ni tiɲɛnikɛla tɛ o de kama u y'a fɔ ko ibilisa de den ye sitanɛ ye parce que ko sitanɛ bɔra ibilisa de la ibilisa yɛrɛ bonya mun de bɛ bɔ a la ni tiɲɛni tɛ a sitan arabukan na a kɔrɔ de bamanankan na ko tiɲɛni a kɔrɔ de ko tiɲɛni tiɲɛnikɛla tɛ dɛ tiɲɛni tiɲɛni de tɔgɔ ko asetan donc maintenant tiɲɛni de bɛ bɔ yɛrɛbonya kɔnɔ ɔhɔ munna yɛrɛbonya dun ni tiɲɛni bɛna yɔrɔ jumɛn o fadenyaw bɛna yɔrɔ jumɛn mɛna o de kama u k'u bɛ sitan ni alahu ɲɛfɔ u ma se k'a ɲɛfɔ o de kama ne b'a f'i ye ko alahu ye ismu jalalatu de ye arabuw ka kan kɔnɔ ko tɔgɔ kɔrɔtalen fɛn bɛɛ fɛnba bɛɛ bɛ se ka wele a la tiɲɛ bɛ se ka wele a la jɛlenya bɛ se ka wele alahu la bonya bɛ se ka wele a la kɔrɔta bɛ se ka wele a la o de kama a bɛ f'a ma ko ismu jalalatu ismu jalalatu kɔrɔ ko tɔgɔ kɔrɔtalen donc ni fɛn o fɛn kɔrɔtara maaya sanfɛ o fɛn bɛ se ka wele alahu la maanawiyu kɔnɔ maanawiyu kɔnɔ tɔgɔma sɔrɔ fɛnya kɔnɔ ko di ɔ mais n'i ma da o kuma la e k'a lajɛ kɛ an ka constitution o bɛ se ka wele an ka alahu la o e k'a lajɛ ni constitution na ni dɔ bɛ se k'a sɔsɔ constitution jɔn bɛ se ka constitution mɔgɔ kelen jumɛn bɛ se ka wuli ka constitution sɔsɔ vis-à-vis bɛɛ ɲɛna yala ka gɛlɛn constitution tigi ye jɔn ye e yɛrɛ min b'a la n'e de y'a tigi ye e min bannen don ne min ban ne min sɔnn'a ma ko ne de y'a tigi ye e tɛ se k'o sɔsɔ anw ɲɛna o ɔ a kuma ni constitution y'a jira sisan ko ne ka minɛ ne sori ko ne ka minɛ ka ne si k'a mugu bɔ k'a bila fiɲɛ fɛ jɔn bɛ se k'a bali personne mɔgɔ tɛ yen min bɛ se k'o bali ni constitution dun ko ten dɛ n m'a fɔ dɔ ka décision dɛ mais constitution ka décision jɔn bɛ se k'a bali a bɛ kɛ parce que bɛnkan de don i bɛ taa sɔrɔ ale yɛrɛ bɛnn'o de kan ko di o ye bɔnɛ o y'a bɔnɛma a balawuma yɔrɔ ye ɔ mais ni constitution ko sisan komi sori ye baara kɛ jamana ye an ka eh, eh, a tɔgɔ de quartier kelen sigi k'a k'a tɔgɔ la k'a dilan k'a d'a ma fɔ ni mɔgɔ kelen y'a décider dɛ mais constitution man'o décider dun jɔn bɛ se k'o bali o misali tɛ yen wa an ma président ka so jɔ jamana in kɔnɔ yan han alpha bugu tɛ ne fɛn na yan wa constitution de y'a kɛ jɔn bɛ se k'a bali a bɛ kɛ ala ɲɛna a bɛ kɛ danbaga ɲɛna a tɛ kuma u t'u sen don a la yɛrɛ parce que an yɛrɛ ka bɛnkan de y'o ye o tuma na ni anw ka o bɛnkan kɛra sa o constitution in danbaga bɛ mun de kɛ mɔgɔ la hali danbaga yɛrɛ hali ala yɛrɛ a bɛna u bɛna mun de kɛ mɔgɔ la ne hakili la ne bɔra k'a f'i ye sa olu bɛ se ka nɔgɔya ni gɛlɛya de las'i ma k'a fɔ ko foyi tɛ se ka o de bali ko di ɔ n'a ma ye olu bɛ se ka nɔgɔya ni gɛlɛya s'i ma ko foyi tɛ se k'o bali ja constitution fana bɛ se ka nɔgɔya ni gɛlɛya se mɔgɔ ma foyi tɛ se k'a bali o ka sanga ala ta ladegeli ma maanawiyu kɔnɔ tɔgɔma sɔrɔ fɛn la ja constitution bɛ se k'o kɛ o tuma ni constitution welela sisan ko alahu jɔn bɛ se k'a fɔ k'o ye kafiriya kan fɔ c'est-à-dire que ne y'o de f'u ye faamu de t'u bolo olu tɛ ka fɛn in kalan faamu kama u tɛ ka fɛn in kalan dɔnni kama sinon ni faamu b'i la ni dɔnni b'i la i bɛ nin fila bɛɛ ɲɔgɔn k'a la i b'a ye a b'a ɲɔgɔn bɔ tɔgɔma sɔrɔ fɛn yɛrɛ mais a tɛ se ka k'a yɛrɛ yɛrɛ mais a b'a tɔgɔ sɔrɔ ɔ o constitution dɛ o de ina laha wal malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha lezina amanu sallu alayhi wa sal- wa- wa salim tasliman ko ko seli tɛ dɔrɔn ko ka an k'an tin don fɛn na an k'an tin don tɛ dɔrɔn an k'an ɲɛsin fɛn ma an k'a minɛ sɛbɛ la an k'an an jɔ n'an ka wale ye ɔ ko inna allaha min bɛ yan nɔ sɛ o alaha in bɛ na an ka perezidan de tɔgɔ la sisan n'o y'an ka jamanatigi ye k'o yɛrɛ tin donnen bɛ a n'a ka wa malaikatu a n'a ka maradenw n y'a fɔ ye yɔrɔ dɔ la sanfɛ n k'a fɔ ye ko mala malaikatu kɔrɔ tɛ dɔrɔn maradenw kɔ ni dama n'a ka maradenw n'a ka fɛn e ma kuma n'u bɛ ala ko yɛrɛ misala ta u b'a misala ta an ka perezidanw n'an ka mɛlɛkɛw kama nin kelen de don ɔ k'olu yɛrɛ tin donnen bɛ ɛɛ ɛɛ an ka jamana ka nabiyu nabiyu n'a fɔ fana ye sanfɛ k'a fɔ nabiyu a nabiyu kuma dɔ a bɛ kunnafoni de ta a nabiyu kuma dɔ la a bɛ kunnafoni dila de ta ko di nabiyu a suffix n'a prefix n'o ye a garantumuli ani ye arabukan kɔnɔ a bɛ tugu min na kuma bɛ fɔ ka tugu min na a bɛ kɛ aw ka kunnafoni ye walima a bɛ fɔ ka tugu yɔrɔ dɔ la a bɛ kɛ aw ka kunnafoni dila ye ɔ donc ɛɛ nabiyu min bɛ nin yɔrɔ in na k'a fɔ ko inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabiyi wala n bɛ na o nabi ye jamana ka kunnafoni de ye jamana ka bɛnkan kunnafoni ko eh, perezidan yɛrɛ n'a ka maradenw sɛbɛ donnen bɛ o kunnafoni in na olu yɛrɛ sɛbɛ donnen bɛ u yɛrɛ tin donnen bɛ o wale in na u tin donnen bɛ o sariyasen in na ya ayuha lezina amanu aw minnu ye danaɲɔgɔnyabaw ye aw minnu ye danaɲɔgɔnyabaw ye jamana in kɔnɔ n'aw sɔnna an ka constitution ma a bɛɛ sɔnna k'a ta k'aw fɛnɛ ka aw tin don o seli in na o fɛn in na a tɔgɔ o kunnafoni in na wa ko n'a y'o kɛ a bɛ kisi sɔrɔ o de la wa a ka hɛrɛ b'o de la ɔ ni min banna a ma dun e ka bɔnɛ i bɛ na o ko di jamana bɛ bɔnɛ di bɔnɛ se e de ma o la sisan o e de bɛna bɔnɛ s'i yɛrɛ ma peut-être yɛrɛ hali o la ɔ o tuma e bɛ wele cogo jumɛn na sisan ko kafiri o de kɛra banbaganci ye jamana ka constitution walima jamana ka bɛnkan ma ɔ n'i welela mun y'i ban ka don nin sariya sen kɔnɔ de yɛrɛbonya de y'a s'i ma ɔ ni yɛrɛbonya y'o s'i ma mun de bɛna sisan tiɲɛni de bɛna ɔ e ka tiɲɛ ta ye mun ye sisan ninnu ye ka sariya senba min sigi n'u bɛɛ b'a la ka hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ dɛ e sago de fo k'o hɛrɛ de tiɲɛ e de sago ye fo k'o hɛrɛ tiɲɛ ɔ o de ye nin sarasi in bɛ taa alahu la sisan e min banna ko in ma sa e bɛ taa sɛtanɛ na ala ni sɛtanɛ ka kɛlɛ bɛ yan u bɛ kɛlɛ la mun de nɔfɛ hɛrɛ de nɔfɛ tɔgɔ don o de ye alijana yɛrɛ ye n y'a fɔ a ye alijana ye lafiya dɔrɔn de ye mɔgɔ minnu sɔnna ka don constitution kɔnɔ olu n'u ka lafiya bɛ ɲɔgɔn na e min banna e de ta ye ɲɛni ni tɔɔrɔ e de bɛ kɛ dugumama ye sisan pari ninnu y'u yɛrɛ kɔrɔta ka fara ɲɔgɔn kan sanfɛla ɲini ɔ e min banna e on te laisse tomber e benna duguma sa e bɛ kɛ dugumama ye ɔ ko ala ye sɛtanɛ bila ka na duguma dɛ nin dɔrɔn de don sa dɔnni kumaw n'i y'a bɔ kɛnɛ kan dɔrɔn i b'a ye so damagama kɛlɛɲɔgɔn t'a ka territoire kan damagama kɛlɛɲɔgɔn t'a ka fiɲɛ kɔnɔ damagama kɛlɛɲɔgɔn t'a ka tasuma kɔnɔ a kɛlɛɲɔgɔn t'a ka ji kɔnɔ a kɛlɛɲɔgɔn t'a ka dugukolo kan a kɛlɛɲɔgɔn t'a ka sankolo kɔnɔ teyi alahu min bɛ yan maanawi kuma de don a tɛ taa maani kɔnɔ abada maanawi kuma de don ko di n'i ye kuma samaɲɔgɔn fila dɔrɔn bɛ na n'a ye maanawi kɔnɔ i b'a ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ de don bonyatigi ni bonyantan ni ɲɔgɔn cɛ setigi ni sentan ni ɲɔgɔn cɛ dugutigi ni dugu eh, eh, a tɔgɔ di eh, dugutigi kɔnkara ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ in bɛɛ filɛ sɛtanɛ ni ala min bɛ yen nin dɔrɔn de don nɔ damagama ka hakɛ la moriw a y'o kuma bila pewu n'aw m'a bila aw ta ye lebu ye n'aw m'a bila aw ta ye malo ye julu jalali wala ikramu jɔn yɛrɛ ye wa foyi ti s'o la parce que o ma foyi dan foyi ɲɛna foyi ma k'i ɲɛna ala ma foyi dilan i ɲɛna foyi e min mɔrikɛ min jɔlen filɛ a ma deli ka foyi dilan e ɲɛna e nana fɛn bɛɛ dilanlen sɔrɔ i bɛ tila k'i jɔtɔ k'e b'o ala cogoya fɔ i tɛna nkalon tigɛ wa n'i k'i b'o ala cogoya fɔ i bɛ mun de fɔ ni nkalon tɛ i yɛrɛ sebaya min kɔnɔ baara kɛ n'o ye sa ko di awa sitanɛ ni mɛlɛkɛ nin de don awa ibilisa ni tiɲɛni ni ɲɛni nin de don ɔ a kuma sitanɛ ni dalen de b'a kan sa f'a ka ninnu ka nin tɔnba in tiɲɛ u bolo a kuma ale de ta ye tɔɔrɔ ye sa kuma bɛ fan bɛɛ kɛ sen nɔ ye a b'a se ka gɛrɛ bɛɛ la ɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa mandi yɛrɛ min bɛ faama kɛrɛfɛ a fɔ a b'a fɔ ko f'a k'o le kɔrɔnpi fɔlɔ n'a fɔ misali la sisan n'i k'i b'an ka premier ministre kɔrɔnpi sisan walima i k'i b'an ka a tɔgɔ di ministre de la défense c'est à dire que jamana fanga sinsinnen bɛ fɛn minnu kan dɔrɔn a b'a se k'a bɛ don yen de o de y'ale donyɔrɔ bɛɛ sinon président yɛrɛ ta tɛ se ka gɛrɛ parce que o y'a jugu dɔn déjà o b'a dɔn ale n'a bi ɲɔgɔn na donc a bɛ gɛrɛgɛrɛ ninnu de la pour que ka président minɛ ka d'a yɛrɛ ma a banna n'i k'i bɛ sɛtani ɲini n'i m'a ɲini yan dɔrɔn n'i k'i bɛ taa a ɲini diɲɛ yɔrɔ la i t'a ye ɲɛ la fiyewu fiyewu ɔ mais arabu ala ye o ka sɛtani b'a damana ye o ka sɛtani yɔrɔ dɔ o bɛ makan nin san o san a bɛ taa sɔn ka golo ni joliw d'a ma a k'o min ka fa ka sɔrɔ k'a sen foni k'a bila ka yaala diɲɛ ɲɛfɛ ka mɔgɔw hakili ɲagami ka fara u yɛrɛ kan a banna ɔ o sɛtani kelen dɛ olu de filɛ anw fɛ yan mɔri ninnu de don o janɛmɛ kelen dɛ o mɔri ninnu de filɛ o janɛmɛ sa jugu ninnu o mɔri ninnu de filɛ nin ye o janɛmɛ buntɛni jugu ninnu o mɔri ninnu de filɛ a habuhabu kɔlɔn ninnu o mɔri ninnu de filɛ maintenant u ka habuhabu kɔlɔn in ye jumɛn ye n'i ban u ta ma u b'i jigin dingɛ kɔnɔ k'i jigin dingɛ kɔnɔ jumɛn k'i mangoya sigida maa bɛɛ lajɛlen n'i mangoyara sigida maa bɛɛ lajɛlen tasuma bɛ tɛmɛ o kan wa e mana mangoya sɔrɔ i ka sigida fan bɛɛ la i tɛ dingɛ de kɔnɔ wa e bɛ bɔ cogo bɔ cogo jumɛn na tuguni o de y'u ka o habuhabu kɔlɔn ye o kɔlɔn ka jugu ɲɔgɔn ye u b'a digi ka taa fɛ kodi ɔ u ka o buntɛni jugu ye jumɛn ye i ban u ta ma u bɛ kuma jugu min seri i kan n'u bɛ nɛni jugu min f'i ma n'u bɛ kuma gɛlɛn minnu f'i ma kɔ o b'i sɔgɔ ka se degré min n'ala tɛ jɔn si t'a dɔn o ka jugu ni habuhabu ka buntɛni kinni ye a sa jugu ye jumɛn ye u b'i siri juru gɛlɛya k'i siri k'i ja ka k'i da i b'a fɔ ko sa ka jugu ni habuhabu sa ka sirili ye n badenw a ye hakili jagabɔ anw kan bɛ fɛn kelen de ma an kan tɛ ɲɔgɔn ma an kan bɛ mun de ma an kan bɛ tiɲɛ de ma an kan bɛ mun ma an kan bɛ gafe ma gafe min nana kuma yɛlɛmɛ fugula coron an kunna an ko an k'o gafe de sakɛ an k'o gafe de kɔntorole an k'a lajɛ julu jalali wali ikram n'o ye danbaa ma ye o min ye anw bila yala o kumakan ye nin ye wa maintenant n'o ye u ka nin gafe ye n'anw hakili bɔra o jɔnya la kuma kuma anw hakili bɛ libere n'an hakili libere an bɛ sɔrɔ k'an ka kɛta ɲini k'o dɔn sisan wala i n'a fɔ kɛta kɔrɔ min b'an bolo n'o y'an bɛnbaw ka taabolo ye hali n'an ma taa o sira fɛ an b'o lajɛ ka fɛn fara o kan ka tila k'o k'an ka taabolo ye min bɛ hɛrɛ lase anw ni aw bɛɛ ma min bɛ lafiya lase anw ni aw bɛɛ ma an bɛɛ bɛ damaga sɔrɔ sira kelen min fɛ an b'o yira ɲɔgɔn na an bɛ sɔrɔ ka t'o fɛ mais o tɛ se ka ɲɛ tant que an ma nin siɲɛ ka bɔ yen an ka maakɔrɔ yɛrɛ ko ko joli tɛ suma nɛn kan f'an ka nɛn in bɔ yen fɔlɔ de voilà bon kɛmɛtu ka dalilu wɛrɛ tɛ kɛmɛtu bolo ni silamɛ ni ni kuranɛ kelen tɛ bari kɛmɛtu tɛ ka kuma fɛn na kɛmɛtu ko kuranɛ in de tɛ ɲuman ye n'i ko ko nkalon don i bɛna n'a ye a juguman yɔrɔ an b'an bolo da yen de kan ka yira e la anw fa ma min sɛbɛn anw ba ma min sɛbɛn e yɛrɛ faw ma min sɛbɛn i baw ma min sɛbɛn min nana ne ni e fila bɛɛ sɔrɔ n'an ko an ka bɛn fɛn kelen min ma o y'o de ye donc an ka dalu y'o de ye i ka nin disibɔgɔko kɛ ko dalu t'an bolo dalu t'an bolo t'o de dalu tɛ kɛ kuranɛ kɔnɔ in ye wa e yɛrɛ dalu min b'i bolo i nana n'i fa ni ba ka kuma dɔ de yan n'i nana o gafe kelen de o gafe kelen a nana e de kama wa a sɛbɛn don a sɛbɛnni ɲɛna wa a kumakan sarali la wa n'u b'a modifier u b'a f'i ye wa i y'a san sugu la an yɛrɛ y'a san sugu la i ye min y'a kɔnɔ an yɛrɛ an yɛrɛ ye fɛn wɛrɛ de y'a kɔnɔ i ma min ye walima i y'a ye i y'i ɲɛ ci a kan ɔ n'i ma sɔn k'a ɲɛfɔ anw de b'o de ɲɛfɔ ɔ n'i ko an ka dalu an b'o de yir'i la o de y'an ka dalu an ko a man ɲi de o an ko a man ɲi de n'a man ɲi n'i ma da a la na n'a ye kɛ an b'a man ɲi de yira e la o o de y'an ka dalu ye o an bɛɛ b'a fɛ an ka dalu wɛrɛ jumɛn fɔ a ko b'a fa ubiyɛn fanga na ni gafe dɔrɔn min b'ale kɔnkara ayi an ka gafew valɛri ka bon ka na jɔ kuranɛ kɔrɔ k'i na bɛ kuma awɔ ale yɛrɛ de an b'ale de minɛ k'a sake k'a nkalon yir'i la an y'an ka bɛnbaw ka guruntu la quarante-deux lois de la maât an y'a bɔ k'a da kɛnɛ kan jɔn sera ka ɛrɛri bɔ a kɔnɔ a quarante-deux lois a ekran a t'an ka ekran kan fan bɛɛ wa a b'an ka pajiw kan a b'an ka facebook n'an ka paji kan diɲɛ fan bɛɛ i ye karamɔgɔ jumɛn ka bɔ k'i bolo da a mot kelen kan k'a man ɲi ɔ mɛ aw ta an ye haya joli joli jigin n'a ko an ka na an bɛ kuranɛ haya kɛmɛ kɛmɛ kɛmɛ kɛmɛ saraw de jigin jigin jigin jigin jigin e yɛrɛ de b'a ye namara don e yɛrɛ de b'a ye janfa don e yɛrɛ de b'a ye tiɲɛ de b'a kɔnɔ ko di a ma kamitu dantaw la dantaw la aw ni fabadenya aw ni yɛrɛ ɲɛ ci dantaw la aw wasolen b'aw ka jamana kan aw wasolen b'aw sugu la aw yɛrɛ sugu la danbaga maa y'an kɛ min ye anw wasolen b'o sugu la waati cogo tɛ anw na awɔ mɛ n'an ye kuma o kuma fɔ a bɛɛ ye wulibali a bɛɛ wuli a bɛɛ bɛ wuli an ka kumakan bɛɛ bɛ wuli awɔ an y'o sɔrɔ an karamɔgɔ nko bala la a ko a tɛ wulibali fɔ ale tɛ wulibali dɔn awɔ ale bɛ min dɔn a b'o de fɔ a ye min faamu a b'o de fɔ ne bɛ se ka wuli n'a wuli ka bɔ yen dɔrɔn ka sigila wɛrɛ sigi a banna anw ta ye nin de ye ɔ k'aw fo k'aw tulonkɛ k'aw kosɛbɛ aw hɔtɛp hɔtɛp hɔtɛp n'a b'aw kɔnɔ ko dɔnni kuma de tɛ ni gafe in tɛ gafe anw yɛrɛ tɛ gafe in jate dɔnni kuma fɔ yɔrɔ yɛrɛ lɛtiri kalan ka gɛlɛn ni lɛtiri sɛbɛn an y'o de fɔ aw ye sɛbɛnni kɔrɔ kalanna o tɛ se k'i kɛ dɔnniba ye hɔtɛp dɔnniba de b'a ka dɔnni mara sɛbɛnni kɔnɔ ɔhɔn kɔfɛ mɔgɔ de bɛ na e b'a ta i b'a kalan i b'a lajɛ ɔ n'i y'a kalan n'i y'a kalan dɛ k'a lajɛ a kuma i bɛ faamu sɔrɔ a kɔnɔ i kan ka taa min fɛ ani k'a fɔ ko n'i ye fɛn o fɛn sɛbɛnni kɔnɔ k'o de tiɲɛ ye o tɛ kelen dɛ awɔ o tɛ kelen ɔ o de y'a to hali dɔnniya ninnu siya si m'u wele kan kelen na tɔw y'u wele ko savant ani littéraire bamananw y'u an golofinw y'u wele dɔnniba ani gafekalanna ko di arabu yɛrɛ y'u wele ko haluli zigiri ani haluli kitabi e ka taa wali gafe san k'i kungolo fa a la ka n'i sigi ko e de dɔnniba e ye jɔn ka dɔnniba ye ayi i tɛ dɔnniba ye dɛ i ye gafekalanna de ye o de to kuranɛ ma foyi sɔrɔ ko ya ahalal kitabi lima talbisuna alhaka bilbadili wa antum taktumuna alhaka e eh, aw gafe kɔrɔ kalannaw mun na aw bɛ nkalon ni tiɲɛ ɲami ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ aw bɛɛ dun bɛ tiɲɛ kalama aw bɛɛ bɛ tiɲɛ kalama tiɲɛ ye fɛn de min bɛ mɔgɔ bɛ min kalama o tiɲɛ ye fɛn kalamayalen de ye o tiɲɛ n'a bɛ kɛnɛ kan dɔrɔn a bɛ kalama de ye mɛ e tɛ se ka kɛ tiɲɛ kalama ko ne t'a kalama o ka gɛlɛn o wa e n'a sɔrɔ ne t'a kalama ne y'a fɔ ne dɔrɔn ne bɛ k'a kalama yɔrɔ bɛɛ tiɲɛ y'o fɛn sugu de ye quoi mɛ ka tiɲɛ munumunu ka munumunu ni mɔgɔ ye ka munumunu ni mɔgɔ ko fɔ a ka tiɲɛ f'a ka taa sa sa a ɲɛ tɛ da o tiɲɛ kelen kan o tiɲɛ bɔra min o tiɲɛ bɔra min bɔn badenw anw n'aw tɛ an ni gafe in de don wa anw n'aw tɛ anw ni diinɛ in de don anw n'aw tɛ an ni diinɛ in tigi don ni maa min k'i b'i jɔ a kɔrɔ problème t'a la na kɛ an b'i jɔ a kɔrɔ n'i bɛ s'a lebu kɔrɔ n'i bɛ s'a malo kɔrɔ n'i bɛ s'a dɛnsɛnkɔnɔya n'a dɔgɔyalima kɔrɔ problème t'a la na kɛ an b'a yir'i la a fɔra banna donc dafafɛn fila min bɛ kalanden fɛ ka fɔ bi o kun ye nin ye quoi aw hɔtɛp hɔtɛp hɔtɛp ma kelen danba kelen seba kelen jo kelen sira kelen sɔn kelen faama kelen den bɛɛ bɛ a fa nɔ la fa bɛɛ bɛ a fa nɔ la siga tɛ min na an b'an bɛnbaw de nɔ la an bɛnba jumɛn an bɛnba minnu ye ɲinini kɛ danbaga ma ka sebaaya kɔnɔ ka n'a jira anw na an b'olu de nɔ la awa an ye kelen di san ma ka sankolo bonya jira ka kelen di dugu ma ka dugumala bonya jira n'o ye danba ma ka sebaaya bonya jira cogo ye ka kelen ta k'o don o bɛnba ninnu ma a k'o o di olu ma k'u kɛ gɔlɔmi ye k'o don anw na awɔ ka danbaga ka an dɛmɛ an fɛ ko la k'an bolo se an ɲinifɛnw ma k'an tanga ka bɔ an ɲini cogo jugu ma k'aw fo k'aw kulon tɛ kosɛbɛ aw hɔtɛp hɔtɛp hɔtɛp ɔhɔ e ma ye n'i k'i b'u ɲininka k'u ka ina laha wa malayikatahu yusaluna ala nabiyu k'u k'a kɔrɔ fɔ u bɛn'a fɔ ko ala n'a ka mɛlɛkɛw yɛrɛ bɛ seli eh, eh, mamadu kan or que mamadu ko kuma tɛ o ina laha wa malayikatahu yusaluna ala nabiyu de bɛ nabiyu de bɛ nabiyu de bɛ nabiyu kɔrɔ ye di ko ci kunnafoni walima kunnafoni dila ɔ n'a kɛra kunnafoni dila ye o a tuma nabiyu ye joli ye ɲɛnamaya kɔnɔ olu yɛrɛ maa kɛmɛ saba ni tan ni kɔ a maa kɛmɛ saba ni bi naani joli wɛrɛ n t'u ka fɛn ninnu da dɔn ye olu yɛrɛ ma da dɔ sigi a kan wa a kuma a kan bɛ jɔn ma ya ayuha de bɛ yen an ah, ɔ bɔn ni ya ayuha nana o ye arifu min ye o bɛɛ b'o dɔn o ye jama yira de ye o o tɛ mɔgɔ kelen ko fɔ mɛ u b'o bɛɛ sama ka taa k'a fɔra ko muhamadu kuranɛ kumakan kumakan ko muhamadu ok ɔ ah, d'accord ni ala n'a ka mɛlɛkɛw ala n'a ka mɛlɛkɛw k'olu de bɛ selila muhamadu kan a n'olu selila muhamadu kan jɔn bɛ k'a saraba ye jɔn bɛ kɛ olu saraba ye ɔ d'accord ɛɛ ko ala ye ci fɔ muhamadu ye a ka n'a fɔ an ye k'an ka seli a y'o seli cogoya ɲɛfɔ an ye ko n'an bɛ seli k'an ka seliji ta an k'a kɛ tan bɔn o yɛrɛ si tɛ kuranɛ kɔnɔ mɛ u nana y'u ka hadisaw kɔnɔ ɔ k'an ka seliji ta an k'an jɔ an k'an biri ka wuli tile kɔnɔ siɲɛ duuru ɔ biri cogo jɔ joli u y'o ɲɛfɔ an ye d'accord ɔ ala bɛ seli muhamadu kan a bɛ seli o seli fana bɛ kɛ cogo di a fana b'a ten turu de wa ala in fana b'a ten turu muhamadu ye wa a ma n'o kɛra jɔn ye ala ye sisan ala ka mamadu bila ka na seli ɲɛfɔ jɔn ye mɛ ale ala yɛrɛ bɛ seli mɔgɔ dɔ kan a ma jɔn ye ala ye sisan i bɛn'a ye kuma in bɛ bana min a tɛ se ka ɲɛfɔ o karamɔgɔ tɛ diɲɛ bɛɛ mali bɛɛ min bɛ se ka y'a yɔrɔ ina laha wa malayikatahu yusaluna kɔrɔ fɔ a tɛ yen o silamɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ mɛ u b'a fɔ ten kunfinw ɲɛ na olu b'a lamɛn ten u bɛ tɛmɛ n'u y'a fɔ ten u b'a lamɛn u bɛ tɛmɛ ɔ u yɛrɛ ɲuman ko kunfin kunfin jɔn bari olu bolo mɔgɔ min ma arabu kalan o de ye kunfin ye ayi ne k'u b'a kɔrɔ di cogo cogo i bɛna bana min na an ye karamɔgɔ dɔ kɔrɔ na i fana ye karamɔgɔ ye amadu wa dɔ jɔ an y'a kɔrɔ na yan a ko ko ko ala ka seli tɛ tenturu ye k'o ye duwawu de ye ɛ n ko duwawu ye jumɛn ɛ ni duwawu n ko dɛsɛbatɔ bɛ duwawu kɛ dɛsɛbatɔ de bɛ duwawu kɛ k'a fɔ ala ka karisa kɛ tan bari ale b'a fɛ ka karisa kɛ min ye o se t'ale o ala de bɛ se k'a kɛ donc a b'a ɲini ala fɛ ko ala k'a kɛ a bɛ fɔ o de ma ko duwawu ala ka karisa kɛ tan a bɛ fɔ o de ma ko duwawu ko di ɔ mais ni ala bɛ dugawu kɛ a b'a fɔ cogo di a bɛ ɲinini kɛ jɔn fɛ a tɛ ɲɛ quoi inalaha wa malayikata yusaluna ye a kɔrɔ tɛ se ka fɔ yɛrɛ de même silamɛ fɛ a tɛ se fɔcogo foyi t'a la arabukan mɛla fɛ e ala bɛ seli ala bɛ seli seli cogo jumɛn na ɔ o de y'a to n y'a f'i ye nin alahu i bɛ na n'a ye manawi de kɔnɔ arabukan kɔnɔ a bɛ na manawi de kɔnɔ tɔgɔma sɔrɔ fɛn kɔnɔ constitution de bɛ ta yan nin alaha in na a ka maradenw y'a ka sɔrɔdasiw n'a ka garidiw n'a ka fɛnw de bɛ ta yan ɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye ko président jamana kuntigi yɛrɛ n'a ka maraden bɛɛ ɲɛsinnen bɛ jamana ka constitution bonya ma aw minnu jamana kɔnɔ don aw fana k'aw ɲɛsin o bonya kelen ma aw b'a ka hinɛ sɔrɔ o de la a bɛ hɛrɛ sɔrɔ o de la kuma kɔrɔ filɛ n'i taara n'a ye ala fɛ yen dɔrɔn i b'a bɛɛ ja a tɛ se ka ɲɛfɔ yɛrɛ mais olu t'a fɛ ka kuranɛ de kɔrɔ fɔ ni maanawi ye minɛ maanawi min b'a kɔnɔ a ka ca baden ka ca mais u tɛ kuranɛ de kalan na quoi kuranɛ b'a la k'u kalan de k'u kalan jumɛn n'a ye min fɔ dɔrɔn u bɛ tɛmɛ n'o ye ɔ mais n'i y'a kalan i b'a ɲininka de o n'i ye kuma min kɔnɔ i yɛrɛ bolo dama ka se ka min fɔ i bɛ tila ka ɲininkali kɛ kuranɛ in yɛrɛ de kɔnɔ yen o a yɛrɛ de bɛ jaabi yen o mais olu t'o ye wa an y'o de f'u ye ko dɔnni t'u la quoi u da de donna u ma kalan awɔ u da donna de arabu y'a f'u cogo min ani walama tafsir y'a f'u cogo k'a y'a fɔ tan a y'a fɔ tan a kɔrɔ ye nin a kɔrɔ nin o fana bɛ tɛmɛ n'a ye ten na to u ti kun ju dɔn a la donc vraiment vraiment kɛmɛti dantaw la quoi tiɲɛ tiɲɛna dantaw la k'aw fo k'aw kulonti kɛrɛnkɛrɛnnenya la karamɔgɔ modibo k'i fo k'i waleɲumandɔn k'i kulonti keyita an ka la reine k'aw bɛɛ lajɛlen fo aramis farawuna togola sds tout tout tout nti non kulu maa bɛɛ lajɛlen lɔrɛnɛ adama jabate n da sera min tɔgɔ ma n da ma se min tɔgɔ ma ka bɛɛ fo i sigiyɔrɔ la ɛɛ karamɔgɔ daw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ ɲɛ bɛ minnu na duguma sisan o ye aw de ye ɛɛ karamɔgɔ ci kulubali aw ka foli minɛ ka se n'a ye sanfɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ kulo cɛ ka bɛɛ fo k'i waleɲuman dɔn i ka sigiyɔrɔ la hɔtɛp hɔtɛp hɔtɛp